Paddy Leavey, Sheahan agus Pauric Mahony beirt chomhchaptaen na foirne, captaen nua Phort Láirge ansan, Dessie Hutchinson, a bheidh ag feidhmiú sa líne lántosach is dócha, Mahony le haon a seasca hocht cad é an plean a bheidh ages na Sars do súd agus laistigh mar is gnách arís beifear ag díriú go háirithe ar Patrick Fitzgerald. Seo mar a bheidh ages na Sáirséalaigh ag cur chun páirce ina gcéad chluiche ceannais Mumhan riamh, an fhoireann chéanna is a bhuaigh ar Fhiacail an lá deireanach. Fágann san go bhfuil Cillian Roche istigh in áit Craig Leahy agus beidh Conor O'Sullivan, captaen na foirne, taobh leis siúd sa líne lánchúil. Ansan an líne leathchúil, bhí Jamie ag caint ar a thábhachtaí is a bheidh imirt Bryan Murphy agus Luke Elliott agus an é Eoghan Murphy nó Cillian Roche a bheidh ar Phádraig Mahony neosfaidh an aimsir. Tá an bheirt lár páirce go maith. tá siad ar fheabhas go deimhin féin agus do chruthaigh luas Cian D'Arcy, dála luas Daniel Hogan agus Aaron Myers, go leor deacrachtaí an lá deireanach. Ag caint ar scóranna, Hogan, Myers agus Jack O'Connor, fuaireadar san 1-16 eatarthu i gcoinne Fiacail ansan agus tá Cathal McCarthy ainmnithe sa líne lán tosaigh but beidh sé amuigh sa trian láir. na geansaithe gorma fear Luimní a bheidh á gcoimeád óna chéile, Johnny Murphy. Bhí Jamie ag caint ar Dhiarmuid O'Sullivan ag caint ar gur Corcaígh iad, bhuel, sna cluichí ceannais Mumhan idir chlubanna Chorcaí agus Phort Láirge, sé cinn buaite ag Corcaigh, an t-aon bhua amháin ag na Déisigh, Baile Mhic Gonair 2001 an chéad iarracht ar scór ag Luke Elliott tráthnóna agus tá sé sin tiomáinte cruinn díreach aige. Na Sáirséalaigh tar éis cúpla aistriú seilbhe a bhuachtaint luath sa chluiche. Trasna go dtí Kearney anois an seanfhondúir, tá sé ag scaoileadh fé an bhfuil san cruinn, m'anam ach go bhfuil! Gan tásc ná tuairisc, gan rian de chosantóir le cois, tá Elliott tosnaithe go maith, Kearney ar an gcuma chéanna. Isteach anso dtí Cathal McCarthy, an bob buailte ansan aige ar Chonor Sheahan, tá deis anso aige an bhfuil sé buailte laistigh den gcuaille, tá trí cinn de phointí ag Eccles Chorcaí. Tá sin ardscór ansin. Ón bpoc amach.
Caite siar anso Harry Ruddle. Blocáil arís sin trí nó cheithre cinn de dhíshealbhaithe sa trian láir agus seo chun D'Arcy. An luas aige siúd isteach go dtí laoch na himeartha an lá deireanach, Daniel Hogan. Tá cheithre iarracht ar scór ages na Sáirséalaigh. Tá cheithre phointe fachta acu. Seo é an seachtú cluiche ceannais club as a chéile ages na. ag buachaillí Bhaile Mhic Gonair, Pauric Mahony, gá le pointe chun iad a chur ar a socracht nuair a bhfuil san ag teastáil, níl fear is fearr ná é. Naoi mbliana ó shin, fear a fuair dhá chúl do mhionúir Phort Láirge i gcluiche ceannais na hÉireann i 1992, an giorria ag dul isteach, tá na cosa aige, Jack O'Connor, ar Barry Coughlan! Tá buaite ar Stephen O'Keeffe! Tá raic á dhéanamh ages na Sars! Bhuel, bhí mé ag rá nach raibh siad ar thóir na cúl ach nuair a tháinig an seans go Jack O'Connor, Thuig sé go maith go raibh Barry Coughlan imithe taobh thiar dhó. Ní raibh aon duine istigh, ní raibh Philip Mahony ag cúlú siar an t-am sin. Cad é mar chríoch!
Bhuel, is deacair buachtaint ar Stephen O'Keeffe. dara leath, ach níl siad ag iarraidh. Tá siad ag imirt le cóir na gaoithe, na Sáirséalaigh. Ach cé a déarfadh go mbeadh aon 4 cláraithe acu sa chéad 6 neomat gan aon cheann curtha amú go fóill? Aríst an ceann san buailte aige Kearney agus é a luí isteach fé ascaill a chéile comhraic ansan, ag ceartú, ag paí, ag aimsiú chomh maith céanna haon a cúig anois aiges na Sáirséalaigh. Isteach go dtína pháirtí Conor Sheahan, an liathróid a dhein an oiread san díobhála anuraidh nuair a bhuadar le seacht bpointe déag an ceann san traspháirce. Dessie Hutchinson ciúin go dtí seo. Má tá, tá a rian fágtha anois aige ar chlár an scóir. Éiríonn leis Sheahan a bhaint amach. De réir a chéile tá siad ag aimsiú a chéile chomh maith. Isteach go dtí Fitzgerald, an bheirt naoscaire, agus anois tá an bheirt acu ar chlár an scóir. Dhá bhliain is fiche atá Daniel Hogan agus tá glúin óg imreoirí an-mhaith ar fad ansan acu. Tá sé buailte istigh ag captaen nua Phort Láirge i gcaochadh na súl. Buille cruaidh ar na Sáirséalaigh aige Dessie. Agus sin rud b'fhéidir nach raibh fhios ag na Sáirséalaigh, cé chomh láidir is atá Dessie Hutchinson san aer. Tá sé ábalta a ghabháil suas. Tháinig sé amach chun tosaigh, sin botún ag an gcosantóir ansin O'Sullivan. Ach an-chríoch ar fad agus anois tá cluiche againn. Bhuel, sin é an seans a thógann tú nuair a théann tú fear ar fhear le Mikey Mahony, Peter Hogan a lorg an tsliotair. Tá sé ar ruathar anois agus is féidir le Patrick Fitzgerald é a dh'úsáid más gá. An gá? Ní gá ná é! 50 nó mar sin. Arís, obair den scoth ansan istigh aiges na Sáirséalaigh, Cian Darcy. Hogan bainte amach aige. tábhachtach anois go bhféadfadh Elliott pointe a dh'fháilt ón gceann seo, tá sé buailte aige agus cuma an-mhaith ar an gceann seo an tarna scór aige Luke Elliott. De ghnáth tagann cúl ó na rudaí sin.
tábhachtach dóibh dá bhféadfaidís Myers a thabhairt isteach sa chluiche. Tá sé tar éis Hogan a chur i seilbh an tsliotair, tá an pointe faighte aige Daniel Hogan agus sin an-fhreagra ar an gcúl caithfidh mé a rá. Isteach i lár slí. Tá tamaillín anois ó scóráil ocht neomat nach mór Baile Mhic Gonair go deireanach. arís anuas ansan agus tá Sweeney ag cruthú deacrachtaí an briseadh faighte ag Jack O'Connor. Déanfaidh an pointe an beart. Bhí leathsheans ar chúl ann. Bhí leathsheans ar chúl ach rinne sé an rud ceart. arís ag comhrac go diail ansan ach sé Colm McCarthy a dh'ardaíonn é. Tá sé ag tabhairt fé scór. Colm McCarthy! Ardaithe go hálainn ar bheagán ama aige, an sprioc aimsithe. Thosnaíodar ar chuma traenach agus tá na Sáirséalaigh chun tosaigh, haon a haon déag acu siúd, haon a hocht aige Baile Mhic Gonair. Iarimreoir Chorcaí, Conor O'Sullivan. Níl sé siúrálta cad a dhéanfaidh sé ach tá Daniel Kearney bainte amach le pas álainn, tógtha go hálainn aige Kearney, an bhfuil an ceathrú pointe ag teacht inchurtha le haon scór inniu. Go dtí Stephen O'Keefe. Sheehan. Am aige cúrsaí a mheas chun tosaigh. Patrick Fitzgerald. a d'iarraidh preab an tsliotair a thomhas. Arís braitheann sé anáil an chosantóra Leopold an turas san tá sin ar nós cuma liom aige Patrick Fitzgerald. An oiread san scóranna againn tráthnóna ach tá comhrac againn. Briseadh fachta anso aige Darcy anois níl éinne laistigh de, caithfidh sé tabhairt fé é fhéinig an méid sin déanta aige an tarna scór acu sa tarna leath. Aaron Myers, Harry Ruddle. a fuair an poc amach, scuabtha chun siúil aige Philip Mahony, an-cheann agus tá Fitzgerald anois ag dul ó chliathán go cliathán, buailte os a chionn siar aige Patrick Fitzgerald, sin pointe d'ardchaighdeán. Seo go dtí Stephen O'Keefe. Droch-cheann, ní minic a deir tú é sin. Fachta anso aige Brian Murphy. Tá bonn curtha aige Murphy fé fhéinig tiomáint isteach agus an bhfuil pointe fachta ansan, sin ceann a dh'ardóidh meanma na foirne. Ní haon díobháil b'fhéidir? Tá scór sa bhreis fachta aige sna Sáirséalaigh, tá sé sin cothrom é má tá láithreach aige Kevin Mahony. Chun dul isteach sa bhearna, Paddy Leavey ag trasnú agus beirt ansan ó Bhaile Mhic Gonair ag teacht salach ar a chéile, Shane O'Regan ó Chnocán na Biolraí ó dhúchas, pointe fíorthábhachtach, tá Johnny Crowley, imithe bán ar an dtaobhlíne. Luke Elliot, isteach anso aríst le Pauric Mahony, ná fuil luaite puinn in aon chor sa tarna leath againn chun cinn go dtí Cormac Power. Tá sé i bhfad ón sprioc, tá an sliotar ard san aer, tá an bratach á ardach in airde, a leithéid de scór! Ach d'fhág sé an sliotar ar an dtalamh, ardaithe leis anso, agus seo chun Shane O'Regan, tá an tarna pointe fachta aige Shane O'Regan! isteach anso arís agus é caite siar anso go dtí Brian Murphy, obair mhaith an turas san aige Cillian Murphy, isteach anuas ar Sweeney agus arís tá Coughlan bocht cráite ag an bhfathach seo go dtí Shane O'Regan. Tá sé seo ina shíscéal ceart aige Shane O'Regan trí cinn as a chéile. Bheifeá ag cur an cheist cén fáth nár thosaigh sé leis an taispeántas atá á thabhairt nuair a tháinig sé isteach. Tá sé ag tabhairt freagra do na roghnóirí. Seo dráma ná bí ag caint air, Philip Mahony, buailte isteach chun Fitzgerald arís chun cinn ansan ar Leopold is dóigh liom, agus cleasaíocht Patrick Fitzgerald, tá sárthaispeántas tugtha aige isteach go dtí Kearney anois. tiomáint aige siúd gan mhoill. Bhí seans aige Philip Mahony ach tá ina phúca laistigh de Shane O'Regan. Tá sé seo lán de theaspach, tá seans ar chúl agus tá poc saor an bhfuil? Níl. Seasfaidh an cúl. 1, 3 aige Shane O'Regan.
Dochreidte ar fad an méid a bhí le déanamh ag an fear seo O'Regan nuair a fuair sé an sliotar. B'fhéidir go raibh ceist ar na coiscéimeanna a thóg sé anseo. An iomarca tógtha aige ach is dócha go raibh riail an bhuntáiste. Tá sé faighte aige Luke Elliott arís, tá sé pléasctha tríd agus tá sé faighte anseo anois agus deis aige Cathal McCarthy trasna go dtí O'Regan. Arra fág an áit! Shane O'Regan! Cé chreidfeadh é sin dó trí as a chéile? Bhuel cad é mar chúl ansin. Cruthaithe ag an bhfear arís díreach isteach sa lár ansin, Elliott ar dtús Agus an uimhir a 22 McCarthy ag briseadh tríd, rinne sé an rud ceart agus O'Keeffe buailte arís, dhá chúl ligthe isteach. Cad é mar chríoch! Ach an obair a rinne sé, b'fhéidir an rud is luachmhaire. Paddy Leavey, Paddy Leavey an bhfuil pointe faighte aige Paddy? Tá. Bhuel, geit iontach mór is ea é seo. Mahony agus tá cúl faighte aige, Pauric Mahony, i bhfíordheireadh na himeartha. Cúngaíonn sé an bhearna go ceithre cinn ach ní dóigh liom gur leor é. Bhí, tá a chion féin déanta aige, Paddy, ar son na cúise tráthnóna, in airde le Tobin, briste anuas aige, Eoghan Murphy, amach i dtreo. Craig Leahy anseo ach tá Baile Mhic Gonair ag teacht. Dessie Hutchinson, Ní haon chabhair na pointí, tá pointe faighte aige ceart go leor, b'fhéidir gur cabhair é trí cinn anois ann. Sea, trí cinn ach. an réiteoir fós ag ligint leothu, Jack O'Connor ag imeacht leis, Fitzgerald agus Leavey, ní féidir leothu Teacht ar Jack, b'in é pointe an árachais aige Jack O'Connor! Ceann des na taispeántaisí is fearr ar pháirc na himeartha aige Jack O'Connor. Á, níl aon amhras, a haon a dó agus tá sé thart anois agus é tuillte ag na Sáirséalaigh. Is iad na Sáirséalaigh ó Chorcaigh curaidh na Mumhan, is é Shane O'Regan laoch na himeartha. Tá na hógánaigh dírithe air siúd, fear a tháinig ó Chnocán na Biolraí, ach, Nach tráthúil, Corn Billy O'Neill, duine des na Sáirséalaigh a bhunaigh an cumann i nDoire in 1896, tá siad ag feidhmiú ó shin. Agus nár bhuadar le taispeántas é. Trí a fiche acu súd, dó a naoi déag aige Baile Mhic Gonair, Cathal Moore, do mheas air sin.